Dia dhaoibh arís a pháistí! Donnach ar ais anseo agus féach, táimid chun leanúint ar aghaidh lenár Scéalta ón Ind, Cuimhneamh, an Eala Órga agus Scéalta Eile ón Ind. Leanfaimid ar aghaidh inniu le cúpla ceann eile. Tagaigí liom agus feicfimid! Cén saghas scéalta a bhí acu thall san Ind? An Eala Órga agus scéalta eile ón Ind. Yep. Thosaíomar ar an leabhar seo, roinnt mhaith de na scéalta léite againn agus anois táimid go domhain sa leabhar. Tá an chéad scéal eile ná Abair leis na Ballaí é. Oré orú urla, sin mar a deirtear i mbaile éigin sa Taimilís, ceann de theangacha na hInde. I mbaile éigin in Tamil Nadu, i ndeisceart na hInde, bhí cónaí ar bhaintreach. Bhí ceathrar mac aici agus, mo náire iad, níor chaith siad go deas léi in aon chor. An bhean bhocht, choinnigh sí a crá chuici féin agus toisc nár inis sí a cuid trioblóidí d'aon duine, d'fhan siad ina croí istigh agus d'éirigh sí mór ramhar. Bhí sí ag at in aghaidh an lae agus a clann mhac ag magadh fúithi, an créatúr. Bhuel, ar deireadh ní raibh sí in ann an drochíde sin a fhulaingt níos mó. Shocraigh sí ar imeacht léi. Bhuail sí an bóthar di féin agus níorbh fhada go bhfaca sí fothrach tí. Isteach léi agus shuigh sí síos ar an urlár. Ní raibh díon ar bith ar an bhfothrach. D'fhéach an bhaintreach in airde ar na scamaill liath. Bhraith sí an-uaigneach an créatúr. Smaoinigh sí ar an gceathrar mac sa bhaile, gach duine acu níos measa ná a chéile. Bhí ualach chomh mór sin ar a croí gur thosaigh sí ag caint leis na ballaí agus ag insint dóibh faoin gcéad mhac. Chuala sí fuaim ansin mar a bheadh scoilt ann. An chéad rud eile, sceith ceann de na ballaí faoin ualach bhrón sin go léir. Thosaigh sí ag labhairt faoin dara mac ansin agus sceith balla eile. Bhraith an bhaintreach níos éadtroime inti féin. Go deimhin, bhraith sí go raibh cúpla cloch mheáchain caillte aici. Agus bhí. D'inis sí do na ballaí faoin tríú agus faoin gceathrú bligeard. Agus, nuair a bhí deireadh ráite aici, bhí ceithre bhalla an tí ina mbrící agus ina gclocha beaga timpeall uirthi. Chuaigh an bhaintreach abhaile ansin agus í breá sásta léi féin. agus í ceithre chloch níos éatroime. Anois tá sí ag breathnú i bhfad níos sona sásta, nach bhfuil? Anois, agus an chéad scéal eile, an coileach ag fógairt an lae. Bhí an ghrian go hard sa spéir. Thosaigh na hainmhithe móra ag gearán, Tá an ghrian i bhfad ró-the. arsa an buabhall uisce. Tá, arsa an eilifint, b'fhearr liom é mura n-éireodh sí in aon chor. Chuala an ghrian ag caint iad. Shocraigh sí nach n-éireodh sí lá arna mháireach ná an lá ina dhiaidh sin. Stailc! Ar dtús, bhí na hainmhithe an-sásta. Ghabh siad buíochas leis an mbuabhall agus leis an eilifint as labhairt amach. Is deacair an fhionnuaire a bhualadh, arsa an buabhall uisce. Is deacair, arsa an eilifint. Tar éis tamaill, áfach, bhí eagla ag teacht ar na hainmhithe eile. Ní maith liom é nuair a bhíonn sé dorcha an t-am ar fad, an port a bhí acu go léir, seachas na hainmhithe oíche, ar ndóigh. Ba chuma leo siúd. Nuair nár éirigh an ghrian an tríú lá bhí cruinniú mór ag na hainmhithe go léir. Ghlaoigh siad ar a chéile sa dorchadas. An bhfuil tú ansin? Tá. Ní fheicim thú. Táim anseo. Cruinniú? Tar go dtí an cruinniú, lean mise. Cá bhfuil tú? Sea, bhí sé deacair go leor cruinniú a bheith acu sa dorchadas. Tháinig na lampróga agus thug siad solas beag éigin don chuid eile acu ach ba lag an solas é. An luch is túisce a d'oscail a béal ag an gcruinniú. Labhair an buabhall uisce agus an eilifint amach maidir leis an ngrian. Níor chuireamar ina gcoinne. Is iad is mó agus mheasamar go mbeadh níos mó céille acusan ná mar atá ag an gcuid eile againn. Ach ní mar sin a bhí. Tá an ceart agat, arsa an buabhall. Is amadáin sinn. Ní fhásfaidh rud ar bith gan an ghrian. Caillfear leis an ocras sinn. Wó! Wó! arsa an eilifint agus ocras mór uirthi cheana féin. Cá bhfuil an coileach? arsa an luch. Táim anseo, arsa an coileach. Caithfidh tusa dul chun cainte leis an ngrian, arsa an luch. Iarr uirthi éirí as an stailc. Mise? ars an coileach. Sea, tusa, ars an luch. Is cainteoir maith thú. Caithfidh tú an domhan a shábháil. Mise? ars an coileach arís. Tusa! arsa na hainmhithe go léir. Tusa! arsa na héin. Tusa! arsa na héisc san abhainn. Tusa! Tusa! Tusa! arsa duilleoga na gcrann. Tá go maith, ars an coileach. Chuaigh an coileach chun cainte leis an ngrian. Ligeamar de na hainmhithe móra labhairt ar ár son, arsa an coileach leis an ngrian. Tá brón orainn faoin méid sin. An dtiocfaidh tú ar ais, le do thoil? Táim idir dhá chomhairle, arsa an ghrian. Ó, le do thoil, arsa an coileach, agus beidh mise ann gach maidin chun fáilte a chur romhat. D'aontaigh an ghrian ar deireadh agus gach maidin ó shin bíonn an coileach ann chun fáilte a chur roimh an ghrian mar a gheall sé di an lá sin. Anois tá fhios againn cén fáth go mbíonn an coileach ag fógairt an lae. Anois agus an chéad scéal eile. Scéal na n-eireaball. Ó, féach, eireaball ar an gcailín sin agus tá eireaball ar an bhfear óg sin freisin, nach bhfuil? Feicfimid cad a tharla. Creideann muintir Orissa go raibh eireaball ar dhaoine fadó. B'fhéidir go raibh, leis. Cá bhfios? Pé scéal é, Bhí siad breá sásta lena gcuid eireaball. Dá mbeadh eireaball ort d'fhéadfá rudaí éagsúla a dhéanamh leis, rudaí nach bhféadfá a dhéanamh gan eireaball. D'fhéadfá, mar shampla, Dhera is cuma, tá scéal agam le hinsint. Cá rabhamar? Ó, sea, na heireabaill a bhíodh ar mhuintir Orissa. Ar aon nós, bhí go maith is ní raibh go holc. De réir a chéile, áfach, chuaigh daonra Orissa i méid agus aithníodh go raibh fadhb ag baint leis na heireabaill go léir. Ní fhéadfá bogadh gan seasamh ar eireaball. Baineadh tuisle as daoine an t-am ar fad. Cuireadh fógraí móra in airde. Seachain na heireabaill! Ach níor oibrigh sé sin. Ní raibh léamh ag an gcuid is mó de na daoine ag an am sin. Tháinig an Dia Mór, Citong, ar chuairt lá amháin. Bhí eireaball air siúd freisin. Shiúil sé timpeall an Bhazaar agus ag baint an-taitneamh as na stallaí go léir. Bhí sé díreach ar tí stopadh ag stalla tobac nuair a sheas pleidhce éigin ar a eireaball. Síneadh ar a bhéal é. Bhí sé ar buile, ní nach ionadh. Sheas sé agus fuil lena bhéal. Bhí cúpla fiacail ar iarraidh air chomh maith. Lig Keteng béic uafásach as agus tharraing a eireaball de féin, agus ón lá sin amach níor saolaíodh aon duine in Orissa a raibh eireaball air. Anois, b'in cúpla scéal eile ón Ind, súil agam gur thaitin siad libh, agus tá súil agam bualadh libh arís don chéad scéal eile. Go dtí sin, slán!